e, zoyenera kuchita ndi zoyenera kusachi- kusi- kuzisiya mmwezi umene wa, wa ramadhani mnthawi ya saumu yake watahafadha komanso ndi kuziteteza iyeyo mimma yambaghi ku zinthu zimene ndi zoyenera lahu kwa iye munthuyo an yatahafadha kuziteteza ku zinthu zimenezo akuti zimenezo kaffara ma qablahu e, zimapangitsa kunena kuti no machimo amene adapanga mbuyomu mulungu subhanahu wa taala akhululuke zimenezo mulungu subhanahu wa taala afafanize zimenezozo hadithi imeneyo rawahu ibn hibbani fi sahihihi eh, adailandira imam ibn hibbani hadithi imeneyo mbuku lawo walbaihaqi komanso imamu albaihaqi adalandira hadithi imeneyo ndiye timathira ndemanga pamene pakunena kuti anthu ambiri amakhala akulongolola kugwiritsa ntchito lilime moopsa kwambiri lilime ndi laling'ono koma ah, ah, zimene limachita lilime likhoza kuwononga zabwino zonse zimene munthu adapanga lilime ndi laling'ono kwambiri munthu amene amaliona koma machimo amene lilime limachita lilime limatha kumenyanitsa mudzi wa mtunthu lero lino anthu amene akumenyana mwina kumakangana dziko ndi dziko kapena kumakangana dera ndi dera kapena anthu mwina zimenezo zo- zonsezo lilime lilime ndi loopsa kwambiri ndiye timafotokoza kuti mu buku limeneli ihya ulumuddin volume number 2 mukayang'ana daru salami yani twaba daru salami e, mukapeza kunena kuti kumenekoko anafotokoza Sheikh ah, Muhammad ah, bin Muhammad bin Muhammad Ghazali amafotokoza zokhuzana ndi eh, kuopsa kwa lilime ndipo anabweretsa mahadithi angapo mmenemo mahadithi ina iwo adafotokoza kunena kuti no

bi amrin zokhuzana ndi chinthu la as'alu anhu ahadan ba'daka sindizamfunsanso wina we- wake pambuyo poti ndakufunsani inuyo mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallam akufuna kudziwa mu chisilamu mu kanthu kanthu kameneko sazamfunsa munthu wina aliyense kupatula mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtumiki adayankhula kunena kuti no kul unene iwe kunena kuti amantu billah ndakhulupirira mwa allah thumma staqim kenako ukhazikike ukhale ndi istiqama tikamati istiqama ndiye kuti malamulo a- amene allah zimene allah akukulamula kuti upange mchipembedzo uzikwaniritsa osakhala munafiki osakhala ngati munafiki allah wakuuza kuti uswali kasanu patsiku ukapezeke ukuswali kasanu patsiku allah wakulimbikitsa ukaswali pa jamaa azibambo muzituluka kupita kukaswali pa jamati allah wakulim- waku- waku- waku- watilamula tilumikizitse ubale tizilumikizitsa ubale allah watilamula tizigwirizana ife asilamu tizigwirizana pasapezeke ena ake omabwera ndi nkhani kapena omabwera ndi ma ideologies ofuna kuwasiyanitsa asilamu osavomera zimenezo papezeke istiqama pakati pathu kul amantu billah thumma staqim nena kuti ndakhulupirira mwa allah kenako ukhale ndi istiqama allah akakulamula kusala kuja uzisala allah akakulamula zakati ukhale ndi zaka allah akakulamula jihad jihad allah akakulamula kuna yani upeleke zakati upeleke zakati allah kulamula kupangira zabwino anthu uzipangira zabwino anthu istiqama qultu ndi sahaba akufunsa kunena kuti eh, fama attaqi nanga ndikamakhala ine ndiziopa chiyani mu moyo wanga faaumaa biyadihi ila lisanihi ndiye kuti mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallama adalozera ndi chala chake ndi dzanja lake ku lilime lake kuti ukamakhala uziopa lilime Inu mukamakhala muziliopa lilime lilime ndi loopsa kwambiri mwezi umene umenewu ndi mwezi wa madalitso mwezi wa zabwino mwezi wa chisoni mwezi wa mtendere mwezi umene mulungu subhanahu wataala amadalitsa anthu mwezi umene mulungu subhanahu wataala amacho- amafufuta main- maina a anthu amene amafunika kuti akalowe ku moto ndi kuwayika kuti akalowe ku janna ngati sukusamala lilime lakolo ngati lilime lakolo sukulisamala bwinobwino sukulisunga lilime lakolo ukamangoligwiritsa ntchito mosayenera bwinobwino likusokonezera maibada likusokonezera ubale wako ndi allah likusokonezera ubale wako ndi asilamu likusokonezera ubale wako ndi, ndi, ndi swala likusokonezera ubale wako ndi qur'ani

cha munthu ameneyo kusiya kudya komanso kumasiya kumamwa mwezi wa ramadhani ndi bola azidya azimwa munthu ameneyoyo ndiye iwe ngati m'bale wanga msilamu chipembedzo cha allah abambo wanga amayi anga achemwali anga achimwene anga eh, mwana wanga wokondedwa mwezi umene ukubwerawu ndi mwezi waukulu ndi mwezi wolemekezeka ndi mwezi umene family izikhala pamodzi ndi kuyika mitu pamodzi titani kuti siku la kiyama tikapulumuke basi zina zonse zimene tikukumana nazo pa dziko lapansi zili ndi malire tipange bwanji kuti siku la kiyama likafika mulungu subhanahu wa taala akatimvere chisoni lilime limenelo lofunika kulisunga bwinobwino ndithu

tingapulumuke bwanji ife kuchokera ku mafitna tingapulumuke bwanji ife ku- kuchokera ku mkwiyo wa allah tingapulumuke bwanji ife kuchokera ku zilango za allah Tingapembe- tingapeze bwanji chisangalalo cha allah tingalowe bwanji mu akapolo a allah amene allah amawakonda Chi- chipambano chipulumuko tingapulumuke bwanji ya rasulallah

ndiye uzilira pa machimo amene udapanga kalekale kumpempha allah chikhululuko pamenepo ndiye uzapeza chipulumuko lero lino anthu yani lilime lawo kuyankhula za haramu nthawi zambiri maso awo akuyang'ana zinthu zimene zili m'manja mwa anthu ena Ma- nkha- nkhani za machimozi aliyense amaloza chala mzake Sa- palibe amene amanena kuti no ine ndi wolakwa ine ndi ine ndi wamachimo no aliyense wakuti wakutiwo muyang'ane zakuti zakuti sunna ya ndani imeneyo si ziphunzitso za mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam mtumiki akutiphunzitsa kuti ifeyo tifufuze za manyazi zathu ifeyo tifufuze zimene allah tamulakwira ndiye tizilira pa zimenezo kumpempha allah kuti atikhululukire osati kufufuza za machimo a anthu ena osati kufufuza za manyazi za anthu ena osati kuloza zala anthu ena deile kukhala yakukangana ndi anthu deile kukhala kutulutsa anthu chisilamu deile kuyanena anthu kuti awakafiri awashiriki awamwakuti iwe ndi ndani pa dini ya Mulungu subhanahu wa ta'ala kuti mpaka na uzikanena kuti uyu haramu uyu shiriki uyu ha- ngati janna ili mmanja mwako mtumiki akutiphunzitsa amsik alayka lisanaka lilime lakolo ligwiritsitse ndiye zimene mukumayamba lero lino ma whatsapp zomanyoza asilamu zomatukana asilamu chifukwa choti asemphana ndi zimene inu mugani- ndi mmene ndi mmaganizidwe anu mwasemphana ndi kumatulusa chisilamu musamale chipembedzo ndi chipembedzo cha allah si chanu